Къэрал щэныкъуэм щӏигъум щикъухьа ди лъэпкъэгъухэм Хэкум къагъэзыжын ӏэмал щагъуэтар етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и бгъущӏ гъэхэрщ. Кавказ зауэм иужь Уэсмэн къэралыгъуэм ӏэпхъуауэ щытахэр Нобэ щопсэу Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, нэгъуэщӏ къэралхэми. Хэхэс адыгэхэр нэхъыбэу щыпсэууэ къалъытэр Тыркуращ. Статистикэ къэхьхэмкӏэ а къэралым адыгэу щыпсэум я бжыгъэр мелуанитху блым нос. Сирием минищэм щӏигъу щыпсэууэ къалъытэ. А къэралым етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и плӏыщӏ гъэхэм щекӏуэкӏа зэхъуэкӏыныгъэхэм адыгэхэр жыджэру хэтахэщ. Иджыпсту абы щыпсэу куэд правительствэм, дзэм, къулыкъу щагъэзащӏэ. Дуней псом Иорданием щыпсэу адыгэхэр цӏэрыӏуэ зэрыхъуам и щхьэусыгъуэ зыщ а къэралым и къалащхьэ Амман адыгэхэм яухуауэ зэрыщытар. Абы къыщынэмыщӏа, Иорданием я къэралыгъуэр зэтеувэн папщӏэ, хэлъхьэныгъэшхуэ хуащӏащ ди лъэпкъэгъухэм. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ зы гъэм щыщӏэдзауэ мы къэралым и пащтыхьхэр зыхъумэу къащтэр адыгэ лъэпкъым къыхэкӏахэращ. Иджыпсту ди лъэпкъэгъухэр Иорданием и къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм, дзэм, увыпӏэшхуэ щаубыд. Израилым щыпсэу адыгэхэм я бжыгъэр минищым нэсу къалъытэ. Ахэр нэхъыбэу здэщыӏэр Кфар-Къамэ, Рихьэние къуажэхэрщ. Нэхъапэкӏэ хэкум иӏэпхъукӏа ди лъэпкъэгъу куэд щопсэу Египетым. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкӏэ, шэрджэс мамлюкхэр лӏэщӏыгъуэ зыбжанэкӏэ Египетым и пащтыхьу щытахэщ. Икӏи, а зэманрауэ къалъытэ, а къэралым нэхъ зыужьыныгъэшхуэ щигъуэтар. Хэкум зэрикӏрэ илъэсищэм щӏигъуа нэужьщ ди лъэпкъэгъухэм къэӏэпхъуэжын ӏэмал щагъуэтар. Ауэ илъэс дапщэ дэмыкӏами, ахэр хущӏэкъут я анэдэлъхубзэр, я хабзэр унагъуэм щахъумэну, я быным ар ящӏэу къагъэхъуну. Хэкум дапщэщ къэбгъэзэжа, дауэ утегушхуа абы?
Сэ сызэрыцӏыкӏурэ адыгэбзэ куууэ сегу си гугъэщ. Си хэкури фӏыуэ солъагъу, си бзэри фӏыуэ солъагъу, тхыдэми зэрылъэкӏэ куууэ соджэр. Арати, Сирие щыӏэу сызэрыцӏыкӏурэ адыгэбзэ соджэ. Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ абы роману къыдэкӏауэ хъуари седжауэ си гугъэщ. Нартхэм ери Мейкъуапэ сыхуэхьэсыжари.

Арати, мыдеем коммунистыр якъута нэужь сыкъэкӏуэжын хуей хъуати, си документхэр Сирием урыс консулым щӏэслъхьэс аби илъэсищрэ ныкъуэрэ дэкӏа нэужь къызатыжа гражданин урысым ейр. Дамаск сыдэсу къызатыжу си бынунагъуэр тху, си быну сэ тху сиӏэти, тхури машинэм къизгъэтӏысхьэс аби Тыркур къызэпызупщӏс аби, Хопэ сыкъакӏуэри, Грузинымкӏэ сыкъакӏуэри, бы сыкъэсыжа махуиплӏкӏэ, апхуэдэу сыкъэкӏуэжа. Мыбыи унэ сиӏэт къэсщэхуауи, абы дэтӏысхьэжа. Сэ сурэттехыу сылажьэти, фотоателье Дыгъэ ӏусхри, абыкӏэ сыпсэуа, си быныр сыкъэпсэуа, сошхэ, софэ, зыри дунейм Си жагъуэ зыми къищӏаӏым, къащӏами сщогъупщэж, дунейм ущытетми ӏэджэ ухуэзэну. Нтӏэ. Мис абы лъандэрэ Къэбэрдейм Налшыкым сэра ипэ дыдэ лэжьапӏэ ӏусхар, афэдэ дэ къыщхуиӏэр, я бжэр сэра ипэ дыдэ. Коммунистыр якъута нэужь, ар ӏусхри лэжьапӏэу тета, иджыри къэс солажьэ, си бын щӏэс, мэлажьэри. Адыгэбзэкӏэ тетха зы дыдэ. Мис апхуэдэ дыдэуи Дамаскми дэтащ си лэжьапӏэм адыгэбзэкӏэ тету. Дамаскыр си Дамаскыр Сирием и къалащхьэра? Абы уи дунейм сэр фӏэкӏа къэмыхъуа си лэжьапӏэм адыгэбзэкӏэ тет и кӏуэцӏым ущӏыхьэу щытми и ӏэнэм де тетхат мыпхуэдэу. Уадыгэмэ адыгэбзэкӏэ псалъэ. Ауэ дахэӏым, ауэ яхуэфащэт.

Сыт хуэдэ гугъуехьым феувэлӏа? Уэли, цӏыхур дунейм щытеткӏэ, сыт хуэзэми гугъуехь жиӏэну екӏуӏым. Дунейм ущытеткӏэ, цӏыху зымыщӏэ ӏэджэм ухуэзэнущ, абыхэми зымыщӏэ, цӏыху щимыщӏэкӏэ ӏэджэ къыпыкӏынущ. Ар уи щхьэм ибубыду утепсэлъа хъунукъым. Жылэ, цӏыху лъэпкъ щыхъум и дей, абы ӏэджэ ухуэзэну. Псоми къахуэбгъэгъуурэ укӏуэн хуейуэ ара зэрыщытыр. Ар уи тэмакъым тену, абы урегупсысу щытын хуейкъым. Цӏыхур лъэпкъ щыхъукӏэ, абы апхуэдэущ зэрыщытыр. Уэри адрей лъэпкъхэм уеплъыжу щытым, мыбы адыгэм хуэдэу къэсса дунейм темыт. Сэ адыгэбзэр уи фэшхуэ фӏыуэ зэрыслъагъур.
Тарфым фӏыуэ плъагъун хуейщ анэдэлъхубзэр пэжу.
Уэлэхьи, емыкӏу сэ ар жызыӏэнум хуэдэу цӏыкӏуу я нэхъ цӏыкӏум еплъар щыслъагъум си нэпсыр нэужь. Си нэ согъ, согъ дыдэжь. Псалъэу жызоӏэ апхуэдэу зэрыщытыр сэ сыт емыкӏуу цӏыхум и лъэпкъ фӏыуэ илъагъур.
Къыщывгъэзэжа илъэсхэм уи бынхэм уэ адыгэбзэр фщӏэми, урысыбзэр фщӏэуэ щыта? Зэвгъэщӏа? Дауэ гугъу фехьа абы теухуауэ? Уэлий, сэ сыкъэкӏуэжын ипэ Москва сыкӏуэри, армэм и щхьэусыгъуэкӏэ сыщыӏащ Москва, Ярославль сыщыӏа. Псом урысыбзэкӏэ ӏэзэу сыпсалъэу щытащ. Итӏанэ сыкъэкӏуэжари аужьым бы. Си гупсысэкӏэмрэ си гупсысэкӏэ зэхъуэкӏати, урысыбзэр сщыгъупщэжат сэри, ауэ си бынхэм сыерыщу адыгэбзэ езгъэщӏат. Тхуми тӏур псалъэтэкъым, адрейхэр псоми адыгэбзэр уэрсэру ящӏэт, уэрамми хьэрыпыбзэр дэгъуэ дыдэу ящӏэт. Унэм къыдыхьэжа нэужь, Къуэдыуэ сэрэ я анэмрэ тӏыгъти, адыгэбзэр дэгъуэ дыдэу ящӏэт, къэкӏуэжат. Нэхъыщхьэ дыдэр псэлъэфтэкъым, гъуэгум щыпсэлъат. Дыкъыщыкӏуэжым пщыгъуэ машинэм дису махуитӏкӏэ дыщытам пщыгъуэм и бзэр къиутӏыпщащ. Мыбы къэкӏуэжар цӏыкӏухэр, нтӏэ, школым щӏыхьэри, урысыбзэри ящӏэ, адыгэбзэри ящӏэ, инглызыбзэри зыщӏэ зы граммэхэу ящӏэ. Хъыджэбз нэхъыщӏэр университетым щрегъаджэ инглызыбзэкӏэ. Уи бынхэм щӏэныгъэ щызрагъэгъуэтар мыдей къэвгъэзэжа иужькӏэра Къэбэрдей-Балъкъэрым? Нтӏэ.
Хъыджэбзыр мыбы ипэ дыдэ школым адыгэбзэм и щеджам ущеджэн цӏыкӏум. Адрей хъыджэбз нэхъыжьымрэ щӏалэмрэ школыр яухауэ мыбы ирагъэкъужри университетыр къаухащ. Иджы хъыджэбзу мыбы щеджар, пасэу щеджар университетыр иухри иджы абы щрегъаджэ инглызыбзэкӏэ.

зыри сэбэп къекӏаӏым, мэлажьэ, сурэт трех. Аращ. Нтӏэ, зэрыжыпӏэмкӏэ, сурэт техыным дихьэхауэ уи лъэужьыр яубыдащ уи бынхэм. Апхуэдэ зыгуэрат си гугъэр, нтӏэ, лэжьапӏэ диӏэр щэс, ара дызэрышхыр. Уи бынхэм.
Адыгэбзэр, урысыбзэр. Абы нэмыщӏкӏэ сыт хуэдэ бзэ фщӏэ? Хъыджэбзитӏым инглизыбзэ ящӏэ дэгъуэу, щӏалэ нэхъыщӏ нэхъыщӏэ дыдэми ещӏэ, адрейхэм ящӏэӏым апхуэдизу, ауэ къагурыӏуэну зыгуэру хьэзыр зэрахьу щытмэ, ар бзэм техуауэ. Зэрыжыпӏэщи, укъызэрыкӏуэжрэ, бынхэм бзэри къащтауэ, ягу ирихьу щопсэу. Уи благъэ, уи ӏыхьлы, мокӏэ Сирием къыщынауэ, е мыдей Къэбэрдейм укъэкӏуэжа иужь къэбгъуэтыжауэ, фызыкӏэлъыкӏуэу, фызэпсалъэу, фызыхуэзэу апхуэдэу щыт.
Нтӏэ, сэ си къуэш къэкӏуэжауэ пасэу щыӏэщ. Итӏанэм зауэ къекӏуэкӏам щыгъуэ, си шыпхъу дыдэ, си шыпхъу дыдэри, и щхьэгъусэри и къуэри. Къэсшэжхэри, Сэ унэ сиӏэти, дэзгъэтӏысхьащ Кировым. Абы ипэкӏэ си шыпхъум и къуэ, и бын унагъуэр и гъусэу, зы илъэсрэ ныкъуэрэ унэм дэса. Абыгьи си шыпхъу дыдэри а унэм илъэситӏрэ ныкъуэрэ дэса. А псалъэм папщӏэ, иджы мыдей си шыпхъу нэхъыжь дыдэм и къуэ иджы зы тхьэмахуэ дэкӏмэ, къэкӏуэжыну ари. Ар къэсшэжа, сэ си быстыкӏэ.

Сыт хуэдэ илъэсым хэкум къэбгъэзэжа? Илъэс бгъущӏрэ бгъурэ тӏум. Укъэкӏуэжыным дауэ утегушхуа?
Сытегушхуар, адэ Тыркумкӏэ дэ дыщыпсэуху, дыщыӏэху, сэ сыкъыздэхъуа къуажэм, жылэм Узынелэ жыхуиӏэра зэхэфхагъэнкӏэ ихъун. Абы мыувыӏэу ди нэхъыжьхэм ди хэку дызэриӏэр, Зы хэку дыкъызэрикӏар мыувыӏэу къыджаӏэу апхуэдэу дыкъыщӏэт, абы дыщӏапӏыкӏауэ ара. Арати, тӏэкӏу зыкъэтӏэта, деджа къалэхэм дыщыӏэурэ хасэхэм дыщыӏэ, дыщылэжьа. Арати, ди лъэпкъыр икӏэм-икӏэжым и хэку игъэзэжын зэрыхуейр, и бзэ, и хабзэ ихъумэжын щхьэкӏэ, къызэтенэжын щхьэкӏэ, икӏэ. и хэку ягъэзэжын зэрыхуейр къар къыдгурыӏуэу ахуэдурэ дыкъэхъуа. Ауэ а щыгъуэм щыгъуэ Советский Союзыр щыӏэт, мыбыкӏэ Тыркумрэ абырэ я зэхущытыныгъэм теухуауэ укъэкӏуэфу, укӏуэжыфу ахуэдэу щытаӏым. Ауэ мис мы бгъущӏ гъэхэм Советский Союзыр, перестройкэ жыхуаӏэр щекӏуэкӏ сабийми, дыкъэкӏуэжын ӏэмал къэдгъуэта. ӏэмал зэрыдгъуэтуи, япэ ӏуэху сщӏар ара сыкъэкӏуэжыну.
Хэкум къэбгъэзэжын ипэ сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтауэ щыта? Сызыхуеджэ ӏэщӏагъэр Тыркумкӏэ машиностроительнэ. Укъэкӏуэжын ипэ унагъуэ ухъуа? Хьэмэ мыбдей укъэкӏуэжу? Хьэуэ, унагъуэ сыхъуаӏым, мыбы сыкъакӏуэри мыбы сыщыхъуауэ ара унагъуэ. Хэкум къыщыбгъэзэжам щыгъуэ анэдэлъхубзэр, адыгэбзэр пщӏэуэ укъэкӏуэжа? Хьэмэ укъэкӏуэжа иужь нэхъ зэбгъэщӏа нэхъыфӏ? Хьэуэ, анэдэлъхубзэр, адыебзэр сщӏэт сэ, Тыркумкӏэ тыркубзэр яужькӏэ зэзгъэщӏауэ ара сэ. Къуажэ дыздэпсэуар, сыкъыщалъхуар Адыгэ къуажэт. Адыгэбзэ фӏэкӏа зыри щекӏуэкӏам, школыр пэщӏэдзэр къуажэм сыщеджа, къуажэм пэщӏэдзэр школым сыщыкӏуам щыгъуэ адыгэбзэ фӏэкӏа псалъэ тыркубзэ зыри тщӏэу щытаӏым. Арати, мыбы сыкъэкӏуэжа иужьынкӏэ бзэм дауи къыхезгъэхъуа, сыт щхьэ жыпӏэмэ абыкӏэ тфӏэкӏуэдыжа псалъэ Къом мыбы бзэм хедгъэхьэжрэ ахуэдурэ нэхъ ефӏэкӏуа фӏэкӏакӏэ нэхъыкӏэ ихъуаӏым, тхьэм жиӏэм. Атӏэ, мис, укъыздэкӏуэжа хэкум къэралыбзэр иджыри икӏи урысыбзэри диӏэщ. А бзэр дауэ къэпщта хъуа?
Урысыбзэри? Нтӏэ. Нтӏэ, сэ мыбы сыкъызэрыкӏуэжыну щхьэусыгъуэ хъуар бгъущӏрэ тӏу гъэм Тыркумкӏэ къикӏри зы гупышхуэ. Мис мы мыстым университетымрэ хасэхэм родинэ щыӏа щыгъуэ абы и гъуэгукӏэ цӏыху щэщӏым хуэдиз еджэну дыкъэкӏуэжа институтым цӏыху тӏощӏ, университетым цӏыхуипщӏ дыщӏэтӏысхьэну, апхуэдэу абыхэм яхэту сыкъэкӏуауэ ара сэ. Арати, мыбы сыкъакӏуэри бзэми дыхуеджа, зы илъэскӏэ бзэм дыхуагъэхьэзыру урысыбзэ, абы яужьынкӏэ дызыхуеджэну факультетхэм дыщӏэтӏысхьэри а университетым къэзухауэ ара. Нтӏэ, сыт хуэдэ ӏэщӏагъэм ди университетым щызэбгъэгъуэта? Юридическэра.
Тыркум зы ӏэщӏагъэ щызэбгъэгъуэтам, мыдей ди университетым нэгъуэщӏ щызэбгъэгъуэтам сыт хуэдэра нэхъ узэрылажьэр иджыпсту? Иджыпсту сызэрыла, абы щыгъуэ сыкъыщыкӏуэм щыгъуи си ӏэщӏагъэм иризгъэкӏуэну, а ӏэщӏагъэ дыдэм сыхуеджэну си, арат сэ сыкъыщӏэкӏуэжар, си, ну, сыкъыщыкӏуэжым си щхьэ, сигу илъари арат, ауэ мыбы дыкъэкӏуэжри зы илъэс бзэм сыхуеджа иужьынкӏэ, Сэ мыбы сыкъыщыкӏуэжым, сыкъэнэжыну сигу илъу сыкъэкӏуа. Арати, сегупщысри, къыздэхъурэ сыкъэнэжу щытмэ, мыбы и зэхэтыкӏэ, и хабзэ, и мыст сыт хуэдизми зы къэрал дыхэсынущи, ари сщӏэн хуей хуэдэу къэслъытэри сщӏэкъым. Срилэжьэн, срипщӏэнтӏэн, зы щӏакхъуэ ӏыхьэ ирисшхын жысӏэу среджакъым, ауэ си щхьэ щхьэкӏэ мыхъу нэхъ нэмыӏэми сыхуеджэнси, зыгуэр зэзгъащӏэми ар нэхъыфӏщ жысӏэри. Урысыб, мыст юридическэр апхуэдэу къыхэсхыжа. Иджыпсту сызэрылажьэр адрей япэрей ӏэщӏагъэу зэзгъэгъуэтам нэхъ тегъэщӏауэ щытщ. Си къуэшри къэкӏуэжауэ щыӏэ, зы унагъуэкӏи абырэ сэрэ дызэгъусэурэ дыздэлажьэу ара, гъущӏыкӏэм теухуауэ. Си анэ си адэи къэкӏуащ, тӏэурэ къэкӏуащ, Хэкум щыӏащ, мазитӏурэ, зырыз тӏурытӏурэ. Си анэ дунейм ехыжащ, ауэ, си адэи псэущ, нобэр хузэфӏэкӏыу щытымэ, тегушхуэф мыгъуэкъым, ауэ хузэфӏэкӏыу щытым нобэ къигъэзэжыну къэкӏуэжынут, тхьэм жиӏэм.
Иужьрей илъэсхэм хэкум къэзыгъэзэж ди лъэпкъэгъухэм я мызакъуэу нэгъуэщӏ къэралхэми къикӏхэр мащӏэкъым. Ахэр хэти еджэну, хэти лэжьэну къокӏуэ. Адэкӏэ Урысейм щыпсэун мурад зиӏэхэр яхэтщ. Апхуэдэу Урысей Федерацэм къихьэхэр зэрыщыӏэну зэман бжыгъэм елъытауэ къэрал унафэхэм къагъэув тхылъымпӏэхэр зэхуахьэсын хуейщ, хабзэм тетын хуейщ.
Мы гъэ илъэсыр зэрыщӏидзэрэ миграционный учет жиӏэу иӏэщ, нэгъуэщӏ къэралым къикӏа цӏыхухэр тхьэмахуэм къриубыдэу, махуищым къриубыдэу ди къэралым къихьэн ужькӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къихьэн ужькӏэ я тхылъымпӏэ къахьу учет увын хуей. Мис апхуэдэу цӏыху минийм щӏигъу къихьа Къэбэрдей-Балъкъэрым. Ахэр къихьэ икӏыжи хэтщ, къакӏуэу щылажьэ, абы нэмыщӏкӏэ разрешение на временное проживание жиӏэу щыӏэщ, вид на жительство цӏыху нэгъуэщӏ къэралым къикӏахэм ирату щыӏэ, ахэр псори хуейщ гражданство Российской Федерацием ей къратыну. Нэхъыбу мис а РВП жыхуэтӏэм, вид на жительство жыхуэтӏэм илъэс зыбжанэ къатщту щытмэ нэхъыбу зэттахэр Сирийскэ хьэрэп къэралым къикӏа цӏыхухэм еттащ. Минитӏрэ пщыкӏущ абы зы илъэскӏэ узэӏэбэкӏыжым щыщӏэдзауэ Сирием къикӏа нэхъыбэр шэрджэс жыхуэтӏэ адыгэ жыхуэтӏэхэращи минитӏрэ щиблым нэс еттащ. А зэманыр Сирием зауэ щекӏуэкӏым щӏидзати цӏыху куэду къикӏын хуей хъуа. Абы нэмыщӏкӏэ Минитӏрэ пщыкӏуплӏым щыщӏэдзауэ Украинэм и Восток лъэныкъуэм зауэ щыщӏидзами цӏыху куэд къикӏыу щӏадза. А зэманым щыщӏэдзауэ иджыри къэскӏэ къапщту щытмэ, минитӏым нэс абы къикӏауэ цӏыху къэкӏуахэщ. Хэт Мис а жыхуэсӏэ разрешение на временное проживание жыхуиӏэ къратащ. Тхылъымпӏэ кърахьэлӏам теухуауэ, зыхуахьэсын хуей псори зыхуахьэсыни абы теухуауэ ар ират. Бжыгъэкӏэ къапщтэмэ, нетӏи зэ зэрыжысӏащи, Сирием къикӏар, Украинэм къикӏахэр цӏыху нэхъыбэ. Разрешение на временное проживание къызратари, вид на жительствэри, гражданствэ къызратари мис а къэралыгъуитӏым къикӏахэр нэхъыбэ. Япэу нэгъуэщӏ къэралым къикӏа цӏыхур Российскэ Федерацием сыщыпсэуарэт жиӏэу мурад зыщӏар ди лэжьапӏэм тхьэмахуэм къриубыдэу къекӏуалӏэу заявление жыхуиӏэр итхын хуейщ. Къэралым хилъхьэ пошлинэ хилъхьэн хуей РВП жыхуэтӏэм къэрал пошлинэр соминрэ щихрэ мэхъу. абы заявление къихьа нэужькӏэ, и щхьэкӏэ, и бынкӏэ нэгъуэщӏ къэрал паспорт иӏам и копиехэр, медицинский справкэ зыхуихьэсахэр псори къихьри, мазихым къриубыду абы къихьа тхылъымпӏэхэм хоплъэ. Ауэ зэрытхузэфӏэкӏыращ къэралым унафэ къищтахэм ипкъ иткӏэ зэрытхузэфӏэкӏкӏэ цӏыхум зэрыдэӏэпыкъун иужь дитщ. Сирием къикӏыжа ди лъэпкъэгъухэр, Украинэм къикӏыжахэр ӏэмал зэриӏэкӏэ нэхъ псынщӏэӏуу я тхылъымпӏэхэр хоплъэ, илъэс ныкъуэм къриубыдэу хоплъэри иратын ирамытыныр зэхагъэкӏ. Разрешение на временное проживание жыхуиӏэ илъэсищкӏэ ират цӏыхум. а илъэсищым къриубыдэу щыпсэуну щӏыпӏэ къыхиха регистрация жыхуиӏэр ящӏа нэужькӏэ амал имыӏэу а щӏыпӏэм щыпсэун хуей национальная диаспора жытӏэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дунейпсо шэрджэс организацэ щыӏэщ Азербайджан, Грузием, Армением турки-месхетинцы, абыхэм къикӏауэ национальнэ организацэхэм къикӏ цӏыхухэм яжыдоӏэ, къагурыдогъаӏуэ, сыт хуэдэ тхылъымпӏэ зыхуахьэсын хуейми, сыт хуэдэ зэманкӏэ цӏыхухэр къэкӏуэн хуейми, ныкъусаныгъэ зэрамыщӏэн хуейр Российскэ Федерацэ къэралым и закон къыщекӏуэкӏхэр тэмэму зэрагъэзэщӏэн хуейр. Разрешение на временное проживание жыхуиӏэр цӏыхум кърата нэужькӏэ, ар иухыным илъэс ныкъуэ нэхъ мыгувэу Ар псоми яжыдоӏэ, къуаншагъэ мыхъун щхьэкӏэ илъэс ныкъуэ нэхъ мыгувэу вид на жительствэ жыхуиӏэ ятын хуейщ. Вид на жительствэм апхуэдабзэу тхылъымпӏэ зыхуахьэсахэм хоплъэж вид на жительствэ зратыну цӏыхухэми къэрал пошлинэ жыхуэтӏэ ят, минищрэ щитхурэ мэхъу вид на жительствэм къэрал пошлинэр. Абы иужькӏэ вид на жительствэ цӏыхум кърата нэужькӏэ гражданствэ Урысей Федерацэм ей къеӏысхарэт жиӏэу илъэс дэкӏа нэужькӏэ итыну хуитщ. Гражданствэ зратыну цӏыхухэри нэхъ тынш упрощенный порядок жыхуиӏэ иӏэщ. Упрощенный порядок хъужыр и адэ и анэ гражданствэ къэзыхьыну хуей цӏыхум и адэ и анэр Советский Союз щымыӏэжым щыпсэуауэ щытмэ, и адэ и анэм щыщ зы щыпсэуамэ, езым и бын Российской Федерацэ жыхуэтӏэм уже щыӏэу къыщалъхурэ гражданствэ езым и быным къратамэ, абы нэмыщӏкӏэ цӏыхур Къэбэрдейм щыпсэурэ курыт еджапӏэ къиухауэ Къэралым игъэува диплом хуэдэ иӏэмэ, мис абыхэм дей упрощенный порядок жыхуиӏэмкӏэ гражданствэ ирата. Мы гъэр къапщту щытмэ, разрешение на время проживания жыхуиӏэу ди управление миграциемкӏэ лэжьапӏэм щиплӏрэ тхущӏрэ ирата. А бжыгъэм нэхъыбэ дыдэу зратар нетӏэ зэрыжысӏащи Сирием къикӏыжахэм щэрэ тӏощӏрэ Украинэм къикӏыжа тхущӏым щӏигъу нэгъуэщӏ къэралхэми щыту. вид на жительству щиплӏым нэс ирата. Апхуэдабзу нетӏэ зи цӏэ къисӏуа къэралым къикӏыжахэм нэхъыбэ ирата. Игисту мы зэманым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм разрешение на время проживания жыхуиӏэм хуэдэ яӏэу цӏыху минитӏрэ щибгъурэ щопсэу вид на жительство яӏэу минищрэ щищым тӏэкӏу щӏигъу цӏыху мэпсэу. Къэкӏуэжа цӏыхухэм ӏэмал зэриӏэкӏэ нетӏэ зэрыжысӏащи, я тхылъымпӏэ зэхуахьэсынкӏэ дадоӏэпыкъу ди лэжьапӏэм ди анэдэлъхубзэ, адыгэбзэр фӏыуэ зыщӏэ, балъкъэрыбзэр фӏыуэ зыщӏэ цӏыху щылажьэхэм хуиту къэкӏуэжа цӏыхухэм къазэрыгурыӏуэнкӏэ жраӏэ. Унафэ къэралым къыдэкӏ куэд къыдокӏ, куэд яхъуэжри, а къомми нэмысынкӏэрэ хъунущ ахэр. Къэрал унафэ, абыхэм теухуауэ зэхъуэкӏыныгъэшхуэ хэтмэ, мазитӏ мазищ къэскӏэ, Международный черкесский организацием и цӏыхугъэ къикӏахэр, нэгъуэщӏ лъэпкъ къэкӏуахэм я цӏыхугъэ къэкӏуахэм щыгъуазэ дощӏ унафэ, къэрал унафэ ящӏахэм хагъэхьар, хагъэкӏар цӏыхухэр щымыуэн щхьэкӏэ мис абыхэм яжыдоӏэри нэхъ хуиту нэхъ хуиту нэхъ тыншу адэкӏэ мыдрей езы цӏыхухэм жраӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ ди дей къекӏуэлӏа, езы цӏыху къекӏуэлӏахэм приём щрагъэкӏуэкӏым дей апхуэдабзэу яжыдоӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ сайт къэрал кӏуэцӏ ӏуэху министерствэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сайтым сыт хуэдэ хэлъхьэ щӏэ халъхьэми унафэхэм ахэри псори къытрадзэ.
Аслан, узытепсэлъыхьа Сирием къикӏыжа ди лъэпкъэгъухэм Урысей Федерацием и гражданствэ зрата яхэт? Абыхэм щыщу гражданствэ зратахэри диӏэщ, мис мы илъэс ныкъуэм къапщтэу щытмэ, цӏыху щитӏрэ цӏыхуихым гражданствэ ирата. Ар псори зэман бжыгъэ дэкӏын хуей. РВ, РВП жыхуиӏэм иужькӏэ, вид на жительство жыхуиӏэм иужькӏэ зэман бжыгъэ дэкӏа нэужькӏэ гражданствэ иратри абы теухуауэ гражданствэ къаӏэрохьэ.
Нэхъапэкӏэ зэрыжытӏащи, ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэралхэм я бжыгъэр щэныкъуэм щӏегъу. Европэм и къуэкӏыпӏэ къэралхэм щыщу адыгэхэр щыпсэууэ щытащ Сербием хыхьэ Косово Поле къалэм. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъэм а къэралым зауэ къыщыхъея нэужь, ди лъэпкъэгъухэр Адыгей Республикэм къэӏэпхъуэжахэщ. А ӏуэхугъуэм нэхъ гу лъытапхъэу щӏыщытым и щхьэусыгъуэщ Урысей Федерацием и тхыдэм къриубыдэу хэхэс адыгэхэм япэу къэралыр щӏэгъэкъуэн хуэхъуу Хэкум къызэрагъэзэжыфар. Апхуэдэу Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъэм шыщхьэӏу мазэм и зым, минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ бгъу гъэм накъыгъэ мазэм и тху, и тӏощӏрэ тӏу махуэхэм Югославием къикӏыу Адыгейм къэӏэпхъуэжауэ щытащ цӏыхуищэрэ хыщӏрэ тхурэ. Иужькӏэ ахэр щытӏысащ Мейкъуапэ пэмыжыжьэу Махуэхьэблэ къуажэм. Ахэм къэралым къигъэув программэхэм ипкъ иткӏэ унагъуэ къэс щӏы гектар щырыщ иратащ. Япэу ди лъэпкъэгъухэм я хэгъэгум къыщагъэзэжа махуэ лъандэрэ шыщхьэӏум и зыр Адыгей Республикэм репатриантхэм я махуэу ягъэлъапӏэ. Иужьрей илъэсхэм ди республикэм къэӏэпхъуащ Сирия Хьэрып Республикэм щыпсэуа ди лъэпкъэгъухэр. Хамэ къэрал къыщалъхуа, абы щӏэныгъэ щызэзыгъэгъуэта Хэкум къэзыгъэзэжахэр япэ илъэсхэм щӏэгъэкъуэн хуэныкъуэщ. Ахэм дэӏэпыкъуэгъу яхуохъу къэралым и мызакъуэу хьэрычэтыщӏэ гупхэри.
Хэкум цӏыху къыщихьэжам де япэрауэ нэхъ зыхуэныкъуэр сыт жыпӏэу щытым, мо мыбы щыпсэу адыгэхэр къыкӏэлъыкӏуу, сыту фӏыт фыкъызэрыкӏуэжар жыпӏэу, ауэдэу ущӏэупщӏэу, я ӏуэхухэм ущӏэупщӏэу уахэсу, зэ, сэ сщӏэрэ, ауэдэу Адыгэ мыбы щыпсэухэр ахэр хэкум къихьэжыхьэр зыхагъэхьэжын хуей. Урысыпсэкӏэ зэрыжаӏэм ещхьу моральная поддержка ара нэхъапэ дыдэу зыхуэныкъуэр. Итӏанэ сыткӏэ удэӏэпыкъун жыпӏэм, фӏыщӏэ зыхуэщӏын хуейр мы унэхэр къыхуэзыщэхуа цӏыхухьэра адыгэ лъэпкъым хуэлажьэу, ауэдэ я мылъкум къыхахыу мыуэдэ унэ къыхуащэхуа. Мы къуажэм Сирием къикӏыжа унагъуэ тӏощӏ дэсщ. Ауэдэ унэ къыхуащэхуу, дэтӏысхьыжауэ я унэ къыхуэзыщэхуахэр фӏыщӏэшхуэ яхуэщӏын хуей. Итӏанэ мы Сирием къикӏыжа унагъуэхэр Сирием щыпсэуам щыгъуэ и нэхъыбэр хадэм сытым елэжьу сыту щытаӏым. Иджы мыбы къагъэзэжам хадэм елэжьыфу ягъэсэн хуей, жэм ӏэщ зрахыу ягъэсэн хуей мо теплицэ Мыстхьэми щылэжьэфу ягъэсэну гугъу ӏей йохь, емысауэ, ауэдэ ӏуэху зэи зэрамыхуауэ, мис мыуэдэ къуажэм къыдэтӏысхьэжауэ псори хуэм-хуэмурэ зрагъасэ, хуэм-хуэмурэ зытрагъэувэж икӏи я ӏуэхур докӏ. Мис зэрыфлъагъущи, жэми яӏэщ, хади яӏэщ, мыдрейри яӏэщ. Гугъу ехьми, хуэм-хуэмурэ тэмэму псэун щӏадзэ.

Сирием къикӏыжахэм адыгэбзэ ящӏу адыгэ культурэм дегъэхьэхын хуей икӏи абы къыхэкӏкӏэ мис Сирием къикӏыжа унагъуэхэм я сабий куэдыр хэт шыкӏэпшынэ йоуэ, хэт уэрэдыжь жеӏэ, хэт къафэ макӏуэ, хэт адыгэ культурэми хэпщӏауэ ауэду къохъухэ. Абы нэхъри бзэр ящӏу, культурэм хэщӏауэ ауэду я щӏэблэр дэгъэкӏуеин хуей. Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэр дэсщ Налшык къалэ. Унагъуэ куэд Крем-Константиновкэ, Благовещенкэ, Ерокъуэ, Анзорей къуажэхэм щопсэу. Ахэр хущӏокъу къэралым къигъэув хабзэм тету, гъунэгъу лъэпкъхэм зыдрагъэкӏуу псэуну.